ụmụnne m ekenekwa m unu anyị nọ live na iyi afọ owerre ezukala orumba south ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa here the easiest way for you to locate this very place bụ irutekwara na umunze ịjụọ people ka ebe bụ owerre ezukala ọ bụrụ na irutere na the junction i take bike sị ya na abute gị na iyi afọ owerre ezukala orumba south na the cave obute gị here iberukwere ya na here you will see around all the places ifukwara na these places ị ma na ị nọ na the right

ọfịa etochisigokwa ebe a so

Okay, so ụmụnne m, here is our brother, ọ yanwa helpụrụ m locate ya this very place, kpọtakwanụ m ebe a. Onye chọkwa ka ọ helpụọ ya, m ma drọpụrụ ụnụ his number, ma ọ bụrụ na ụnụ chọọ ka ọ help ụnụ, kpọta ụnụ ebe a. Although na e nwere procedures a na-aga before abịa here, and ọ ya help ụnụ lead ya ụnụ to the place. My brother, gwagodu Igbo bụ Igbo afa gị. Ndị be anyị ekele m ụnụ.
Yeah. Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ.
Yeah. Nke onye chiri ya zere we are one family. Yeah.
So ebe a ọ bụ Owerre Ezukala Owerre Ezukala ka iji isi isi ịbata ebe a dị so easy isi from ụmụnze ọ kara iru ụmụnze jụọ ebe a kpọ Owerre Ezukala Owerre Ezukala moto dị Owerre Ezukala onwe ebe a kpọ junction dụ l'afịa ebe ahụ iruo l'afịa ahụ ọkada dị ebe ahụ like mụnwa anọ m ọ ga drọpụ nọmba mụnwa ịbịa ebe a dị osi ọtago irutere from that junction agbataruo this very place ọ dị so easy ịmata nụ like isi ebe a na agbataruo ebe nụ gbadaa mmiri a banye n'azụ ebe a la mgbago ebe nna nwe ebe dịgasị ka like parlour rooms rooms many places yọta
after di akwa banyekwa nsara nkwe ebe a na-akpọ ebe a na-akpọ cave anyị na-awụgide awụ ọchịwa ọ ga mpere mpe like something like yiri something like ukwu enyi something like that hmm. so anyị jee oge oge ha were tọọchị na-agbagasị ebe ahụ so like like it's a very big hall even though mmiri na-ezogoro sef nwe ịnọrọ inside there nwe ike ịma na mmiri na-ezo inside there nwe ịnọ inside there so ihe dị ebe a dị so so large so kọwakenere ụmụ igbo like the process ihe ha nwere ike ịgabiga ma ha chọrọ ịbịa this very place enwere ndị na-edistọbụ ha ga-edistọbụ ha n'ụzọ from ịbịa this place Yes. enwere oge eji abịa this place kọwagodoro fa ife dị n'ịbịa here ihe dị n'ebe ebe a nwere oge ndị be anyị ji abịa ebe a like eh, like May 27 after after after after um, children's day Yeah. so the next day wụ 28 ka anyị ji abịa ebe ahụ dị ọ ga ọ- our our forefathers ọ ga ndị ọzọ ha ji abịa ebe a before so abịakwana ya that once in a year mmadụ ncha ga-anọ ebe a ndị dinta ga-ebu ụzọ bịa bịa chụsịa anụ iwu ọcha ebe ị fụrụ otu ọ dị bịa Yeah. chụsịa anụ ebe a chụpụcha some things because of idu some ndị mmadụ so after a chụpụchara anụ the next day abịazienụ ndị mmadụ na-enwe happy na-abịa awọchị ihe na-aba that place m gwara unu dịka ebe ha na-awọchị ihe dịka ụkwụ enyi something like that ma toilet ma many things dị ebe a dị too much ibe ebekwuo na ị ga-eji anya wee fụ ya so anyị na-abịa ekirikwana ya then so anyị na anyị na-abịa o nwere ndị o nwere ndị ga-edisturb kanụ because ndị o nwere ndị na-adịghị edisturb maka that ga enye ha ego like ndị that village a na-akpụ iyi akpa ebe ị ga-eme ka enye ha ego just ma ọ mana nwa ha it doesn't mean anything Nwa onye chọrọ ịbịa ebe a? Yeah. So o nweghị ihe ọzọ dị ebe a ma brother ekele m unu. Ya, ngwa ka anyị gbeda kene foto ka anyị gosite ụmụnne m ka ebe a dịtụ. Yes, ka anyị gbeda small. Yeah.

na mmiri a na anyị na oge anyị pere mpe ya na mmiri ebido izo oge ọfụma ọfụma kịta ị ga-afụ mmiri a ncha gbawata ọ na-asụ nnukwu mmiri ghọtago so a na-egwu ya egwu ọdụ mmiri ghọtago ọdụ onweghị dị onweghị ndị ebe a na-edisturb mmadụ Nothing, o nweghị ihe na-emerụ mmadụ ahụ ebe a. Yeah. So onwe everything dụ normal. And mmiri ahụ mmiri a dụ mma ọṅụṅụ ọ from rock ka o si wee na-apụta nụ. It's a very nice water. So ka anyị bakwa ya n'ime nụ.
Good.

Ito. Ya gbada na mmiri ahụ.
Chetakwa ụmụ mmiri ahụ.

Na dị ise eji ezigbo tọọchị abịa ebe a. Mba anyị ama mbakwa inside ya. Mba fọgbu ya. Nna adị m ịda. Ibisa o nwere ebe dịkwa side nwekwa big place. So Igbo bụ Igbo, ihe a bụ ebe e si aba inside the cave. Unu unu nụrụ ife our brother kọwara unu. Ọ gwara unu na before abịa ebe a, ndị dinta na-abịa a day before people abịa here chụsịsịa ụmụ anụmanụ. And i nee anya ọfụma, e nwere nke dịka ọ nọ n'ime ebe a. So anyị ama nganwu further. So ọ ya adịbakwa ụbọchị ọzọ anyị ga-abịa wetara unu ka ọ na-esi adị here. Ebe a riri nnukwu nne mana anyị ama mbaba inside due to o. Ọ ka dịkwa very uh, another place ndụkwa ndụkwa n'ime a ndụkwa very a na-abagasị afụ many Mm, things. so due to na things adịrọ in order now. Anyị ama risk our life ịba inside mana unu afụgo ka ya bụ ebe dị. Ya bụ gịnị? Ị nwee time nwee chance, ị bịakwara n'onwe gị bịa gbaara onwe gị Christmas. Ọkwa ị ghọtara? Na ego ị ya-espend bịa here, You cannot use it to compare ego ị ya-akụrikọ ma i jee club ma jee na beer parlour. So ife dị mma dị mma. We cannot continue like this. Anyị agba mbọ mee ka gịnị obodo anyị dị mma. Anyị na-call on the government ka ha nee anya mala ife anyị ya-eme ka ebe a dị mma. Eh? Na obodo anyị dịkwanụ mma. A na-ekwu ihe a na-eme ihe ọ dịka ala Igbo ọ jọka. Anyị nwekwanụrụ ife.

Ee, ọ kwanụ cave a na-ekwu okwu ya bụ ihe a. Ọ ya aka mma na nke bụ eziokwu na i jiri aka gị bịa here fụrụ ya bụ ife n'onwe gị, ee? Na ego ị ya-espend kwanụ bịa here akarịghị ego ị na-espend ebe ị na-aṅụ nkwụ. Ọ karịghị ego ị na-enye ụmụ akwa mpe. Ya bụ gịnị? I nwee time, nwee chance, ị bịa ebe a gbaara onwe gị Christmas, i were anya gị gbaara onwe gị December. Na ife nkiri, ife mmụta dịkwa n'ebe a, nọọ na anyị enwerọ time. And akaberọ emezi ebe a ọfụma mere anyị ama mba inside gosi unu ka o si adị. Mana nke bụ eziokwu bụ ife nkiri dị ebe a. Anyị ewee na-akpọ the government, na-akpọ the community leaders, ndị ọbụla ma ife ha ya eme ka ebe a dị mma dị better, ha tinye anya na ya bụ ife. Ka obodo anyị dịkwanụ mma na ala Igbo dị mma, ala Igbo amaka. Ya bụ gịnị? Ka anyị mara ife anyị ya eme ka obodo anyị dị mma. Na ife dị mma dị mma. Nwanne m, gosi ha ka ha fụ ka everywhere dị. Gosikwa m outside ya. Mm. ya bụ ụmụnne m ya bụ ife abụrọ obere ife unu fụrụ dịka heat na-agba m n'arụ na ọ dịrọ easy ya bụ mee gịnị ka ba arụ share kwazie this very video ka ụmụnne anyị ndị ọzọ na-amarọ na ife dị otu a dị n'ala Igbo fụ ya ọkwa ị ghọtara gbaa mbọ metụrụ m aka na share button ma ọ bụrụ na your share button na-alụ ọlụ ka ụmụ Igbo mee gịnị fụkwazie ife ọma anụnwa dị n'ala anyị maka na anyị na-afụta ya na e nwere ezigbo ife dị n'ala Igbo and m ewepụta my time na-egosigasịkwa ụmụafọ Igbo ụmụ ife dị iche iche nọ n'ala anyị ya bụ gbaa mbọ sonyere anyị gbaa mbọ make sure na ị na-efollow anyị because more of this is still gonna come gbaa mbọ metụrụ anyị aka na share button ụmụnne m ka ọ dịkwanụ